igbo bi n'ọwụwa anyanwụ ekene m unu kene udo kene ngene kene nwoke kene nwaanyị kene enu kene ana kene aja ana na ndị ichie kene gị onye ọma na-ege m ntị wee na-ekwu sị dozibe obodo ka obodo dị mma onye sị na ọ dịrị ya mma ya mee ya n'azụ ọ mụ bụ chi nwatakwa akụ nwa si ọmambala wee bịa ụwa mụ na-akpọ mmụọ niile na-ejelu igbo ozi tata sị wa gbagote ya bịa tụọ nzu na ọmụ nọ na mmanwụ igbo be anyị na nke tata ihe anyị ji wee bịa bụ ikwu amarọ ibe ezie anyị bụ igbo na-ekwu na-asị na omewara ma chi ekwena onye ụta atana ya mana mụ bụ chi nwatakwa akụ na-agwa gị tata sị gị na ọ bụrụ eziokwu nneti na mkpu kpụrụta oche gị nso ka m tụpanye gị azụ na esi m olu wee nata ee ndị be anyị tupu anyị na-agbapụ ya ọsọ o nwere ofu ife m sị ka m lụtụrụ anyị aka n'obodo anyị a bụ naijiria iji maa atụ onye ọbụla nwere ihe dịka nde naira asatọ n'ụlọ akụ ya ka arọ a bidosi nwere ike na-achị ya azụ ugbu a ka ị weta nde naira asatọ gị wee gboo mkpa o nwere ike ma egbonwunara gị mkpa nde naira ise ọ bụlụ ọnọdụ obodo a debere anyị Ee, o nwere amụsu karịrị nke a, o nwere ụmụnnadị karịrị nke a, o nwere uchu karịrị nke a mana ka o si na-adị ya sị na enwere ihe dị iche n'iru enwe na onogbo a ma ka orimiri ebu ibu na ọ bụ ụgbọ ka eji aga kpatara o ji bụrụ sọ azụ ụgbọ ma ife orimiri na-ekwu ekwu ogene na mkpịsị aka niile ama nra mmadụ niile ama mbụ arthur eze mmadụ niile ama mbụ obi cubana mmadụ niile ama mbụ e-money kpọba fa mana ọ bụrụzi ya bụ na mmadụ ga-akwagide barrow maọbụ tigide okwute maọbụ tagide afụfụ maọbụ yọgide nri wee nwụọ enwere ike na-asị mana kedụzi ndị ga-eti okwute mana kedụzi ndị ga-ebu blọk ọ mmadụ ga-eme ya mana ọ nwere onye edebere ya na ọ ya ọ ga-emegide wee nwụọ otu o si kwesị bụ na mgbe ọbụla onye luru o nwere ka nwoke esi wee nọdụ ma mmadụ nwee ike esi wee nọdụ o nwegodu ihe ọ bụ ya ka ị na-eme obere oge bụ na ihe ị na-eme doro gị anya i si na nke a pụọ gbagoo n'ọzọ ndị na-eso gị n'azụ abịakwa were ọnọdụ a i si na ya wee pụ otu a ka o si aga nwere onye emebele ya na ọ ga-anọgide n'ofu ebe gaa na ọ nwụọ ọ bụrụ na ọ nwụọ onye anyị ji ọnọdụ ya akparị amụ mana ọ ihe ka anyị chi ije wee kụzi ka anyị malụ ebe nya bụ mmiri si wee baa na opi ụgbọgụrụ ndị be anyị o nwelu ụzọ ihe ịtọ ọ bụ ya na-akpata ọnọdụ ọbụla mmadụ dị ndụ nọ n'ụbọchị tata ụzọ ihe ịtọ ịtọ ka ọ dị ụzọ ihe ịtọ nke izizi bụ ọnọdụ obodo ọ dị ka nke a m ji ama atụ ọnọdụ obodo nke ịbụa bụ ebe mmadụ si bịa ụwa dịka ngwuru be be nna mmadụ ma ọ bụ ihe onye ọzọ mere ya ma ọ bụ ebe onye ọzọ si wee jee tie ya nke ịtọ bụ ihe mmadụ metela onwe ya ihe mụ na gị metela onwe anyị ihe ị metela onwe gị ihe mụ bụ Chinwatakwa Akụ metela onwe m adị m ekwu maka ihe dị be nna gị nke a agbasarọ m ihe m na-ekwu bụ ihe i metela onwe gị nke m metela onwe m ọ bụrụ gịnị ọ maka ya ka anyị ji wee bịa tata ee ihe mmadụ ya emetela onwe ya ọ ga-eji bụ na ọ zọọ ọkpa ofu n'iru ọ zọọ ịbụa n'azụ rili nne ọ nya ka anyị si ka anyị tinye ọnụ tata o rili nne mana ọ nwelụ ili ọ bụ nya bụ isi sekpụ ntị n'ebe ọbụla ị ga na ị ga-afụ ya ọkachasị n'etiti ndị ntorobịa ka anyị tinye ọnụ na ya nke izizi bụ mmadụ ịgba ama asị enwere ike mmadụ asị ya Chinwatakwa Akụ ịgba ama asị ee onye ọbụla na-agba ama asị na-ebutela onwe ya nsogbu maka mgbe ị na-agba ama asị megide mmadụ ibe gị nwere ike ọ bụrụ na ọ ka i wee were oke lulu ya nwere ike ọ bụrụ na ọ ka i wee narị ya ego ya maọbụ ka e wee megide ya ị mago ihe dị iche iche dị otu a I lozo na mụ na gị na-abụ anyị teta ụla n'ụtụtụ ọbụna ndị ụka nzukọ nsọ kraịst maọbụ ndị omenala otu ọbụla onye si kwado na-abụ e teta ụla ụtụtụ kenee chi okike nke a bụ ihe izizi nke ịbụa ọ yọọ ka ihe ọ ya-eli de akọna ya nke ịtọ na onye nọchieli ya ụzọ isi ebanya na ya otu anyị si ekpe ka onye ọzọ si ekpe onye sị nke ya gana onye sị nke m agana nke ya ama aga otu anyị si ekpe ka onye ọzọ si ekpe mana amarọ na mmụọ niile abụrọ ofu onye ọbụla nwere ihe nya na ya so wee bịa ụwa o nwere ike ọ bụrụ na ndị nwere ikikere ikwupụ okwu o mee ozugbo maọbụ ọ tezi aka ọ bịa na mmezu ọ bụrụ ụdị onye a ka eji agba ama asị maka na nwatakịrị a gbara ya na iwe mee iluzie na onye na-atụ mmadụ ofu mkpịsị aka na ịtọ na aba atalị azụ maka na ihe ọba na-emere ubi ubi na-emere ọba ya bụ ị mara ụzọ i si agba ama asị emegide mmadụ ibe gị ka ị kwụsị ya na o nwe ike ọ na-enye gị nsogbu nke ịbụa nke ịbụa bụ ụmụ ikorobịa ka nke a na-agalụ maka ndị na-edina ọtụtụ ụmụ nwanyị i dina nkechi tata echi i dina chinyere nwanne echi i dina ifeọma njideka gafee utu ekenye gị nwoke nke utu ga-eriri ị mara na arụ nwaanyị bụ ebe nchụaja ka ọ bụ altar ka ọ bụ ọ bụrọ sọsọ ọya ka a na-ebute na mmekọ nwoke na nwaanyị a na-ekekwa okike mmụọ na mmekọ nwoke na nwaanyị malụzie nwaanyị bu mmụọ ntikpọ na mbibi o nwaanyị bu mmụọ uchu maọbụ onye bu mmụọ ovu ọkpa n'iru ebu ya n'azụ ka i dina onye nke a konye gị onye nke enye gị onye nke enye gị onye nke enye gị isi kote ebu ọ gbaa ya ụmụnne m gị nwa okolobịa uche gị dị ya malụ otu i si eje ọzọ nke ịtọ na-ebutere nwoke nsogbu bụ idina nwunye mmadụ nke a bụ ebe ọ jọsi kpokwuo ị na-edina nwunye mmadụ ọ ajọ ife ka ọ bụ nwaanyị e mere ego n'isi ya tụọ nkwụ ọkụ n'anị kpọọ aja ana na ndị ichie be nna ya kpọọ mmụọ niile na-ejelu ya ozi na ngwuru be be nna ya ndị mmadụ abịa gbaa akaebe ka gị bụ nwoke egwukwere gị nwaanyị na-ana na-akpọ mmụọ niile dị na be nna ya sị ya soro na onye dị otu a naba ebe ọ na-eje ije dị kwuru buru anya ya n'ive na mmụọ na-agbalị ọgụ gị bụ nwoke nenesịa onye dị otu a sị na ị bụ ọzọ plin ego n'india aka lupuana na malaysia i je na-edina nwaanyị nọ na di ị mara na ọ akala aka gị ka ị na-emechu o nwere ike ọ dị gị ka na ị kpatago ego na i nwego ihe niile mmadụ ya-eji bụ mmadụ ị nụgo nwaanyị lụọ ụlọ ayala ayala zụọ ụgbọala ebe niile ego i nwe n'ụlọ akụ karịrị akarị mụta nwa mụọ nwoke mụọ nwaanyị o nwere oziwe ọ dị gị ka ọ na-eme na ị nafelugo hmm. mana ị marọ na ofekara abịa ụwa na nkịtị o nwelere ihe mmadụ na-eme na-ebute ihe e ji eme ya ka o si na-adị o nwere ike ọ dị gị ka ị gbanarịgo ya mana ọ dị gị n'ọbara ndị na-eso gị n'azụ ya-ata afụfụ ị tazi afụfụ ya ụmụ gị ya-ata afụfụ ya ụmụ ikorobịa be anyị onye nwetara onwe ya n'ụdị ọnọdụ a idina nwaanyị nọ na di ya nwepụ aka enwe n'ofe tupu ọ wọọ aka mmadụ o nwere ihe ọzọ ndị mmadụ na-aghọtarọ n'idina nwaanyị nọ na di ya nwaanyị nwere ike ya na di enwe nsogbu di ya gbaa ya alụkwaghịm maọbụ nyanwa gbalụ di ya alụkwaghịm onye ọbụla ọ bụ ya gbalụ ibe ya alụkwaghịm ọ dị gị ka na ọ nọrọzi na di i je na-edina ya ọ bụrọ eziokwu ngọ ka dị n'isi nwaanyị a ọ nọ na di mbọsị ọbụla i dina i dinago nwaanyị nọ na di ganye na a kwụchi ego ngọ bụ na nwaanyị afụ anọrọzi na di uche gị dị ya maka i jiri aka gị na-adọtala onwe gị agbalị nke ịnọ bụ abụmọnụ nne na nna amarọ m ihe mmadụ ya emegide n'ụwa a nne mụtalụ gị maọbụ nna mụtalụ gị abụọ gị ọnụ amarọ m ihe ọ bụ nya ya akpata ihe dị otu a ee ndị be anyị na-asị na nwata kwudolu nna ya kwudolu ndị gboo mana ọ nwa na-ebutelu nna oche n'obi alụsị na-ama ava a na-etu ndị mmụọ onye nọlụ nna ya nso ọ malụ ife na-emenụ otu a ka ọ dịkwu na nzukọ nsọ kraịst n'akwụkwọ nsọ iwu nke nke a bụ ọ dị m ka nyanwa bụ sọ iwu nke nwere ihe nlite a sị sọpụrụ nna gị na nne gị ka ndụ gị wee too ogologo otu a ka ọ dị ebe niile ihe ọbụla mmadụ megidere n'ụwa nna gị maọbụ nne gị wee bụọ gị ọnụ ọ na-ebutere nwoke nseke ọ na-ebutere nwaanyị nseke i tinye ọkpa naabọ n'iru ị zọọ ị zọọ ịbụa n'azụ o nwerọ ife i megidelu n'ụwa ka ị gbanarị ya ọ nwụgodo anwụ ebe a ka ọ ka gị njọ wepụ aka na ya onye ọbụla ma na ya na nne ya na nna ya adịrọ na mma nke tata jee chọọ otu ị ga-esi emezie o nwerọ ihe i megide o nwerọ ihe i megide ka ọ gaalụ gị o nwerọ ike ọbụna ọ sọgodi gị bụrụ prezident ma gọvanọ obodo a taa taa ọ ya enwerịrị ihe ọ na-eme gị n'arụ ụmụ gị ya eketa oke na ya nke ise dị na ya bụ mmadụ ịkwafu ọbala ọbala igbu mmadụ ọchụ ọzọ bụ abortion iwepụ nwa hmm. nke a bụ nnukwute alụ ị ya akpụ alụ onye ọbụla nwetara onwe ya n'ụdị ọnọdụ a malụ na ọ melụ nsọ ana ọ na-ebutere mmadụ nseke ọ na-ebutere mmadụ ndachi azụ ị na-eme n'iru ọ na-eme n'azụ ndị ibe gị ihe ndị ibe gị na-eme gasịa nke gị ama na-aga ọ dịka nke gị a pụrụ iche a pụta a na-asị omewala ma chi ekwena ọ bụrọ omewala ma chi ekwena nke a bụ iji aka gị wee metala onwe gị ị ga-eje kpụọ alụ ọ bụrụ na ị kpụsịa alụ i kwuo ihe i me tupu ọ gaba so onye ọbụla ma na ọ nwetara onwe ya n'ụdị ọnọdụ a ya jee chọọ ihe ọ ga-eme onwe ya nke isii bụ mmadụ ịnefelu ịnefelu ndị ichie be nna ya anya ee nke a bụ ebe nsogbu dị maka ụfọdụ ya bụ apụta asị gị na nwere ihe jikọziri ya na ndị ndị gboo na ọ gago mana ndị be anyị na-asị anara arapụ isi aka agba ụriọm onwere ihe ọbụla imegide n'ụwa mmụọ nara agbalị isi ọsọ onwere ihe imekata ka nke a ka ị gbanarị ya ọ kwesịrị ọ dịkata dịkata onye ọbụla obodo niile ma ka fa na ndị gboo ndị ichie be nna ha si eme nke na-agba m anya mmiri bụ na ụfọdụ ndị welu bụ ndị a na-ejiri efi wee kwa nna fa nke a bụ ezi- nke a na-etigbu mmadụ onye a nwụọ ozugbo ejiri efi wee kwa nna gị mana ịkpata gị ego ije olili ma ọ ije mmemme ị na-akpụnye ndị mmadụ efi ọ na-etigbu mmadụ afụgo m ebe o tigbu mmadụ ọ kwesịrị ọ dịkata dịkata ajụ ese malụ o nwee obodo na-akpọ ibonye efi nna ije bonyelụ nna gị efi ndị nna fa nwụgolo anwụ ibonye efi nna nke a sokwa n'ihe na-enye ụfọdụ ụmụ ikorobịa nsogbu ọzọ nke a dị m ka nke nke ịsaa ọzọ na-ebutelu ndị ntorobịa ofu ọkpa n'iru ịbụa n'azụ nseke ndachi azụ bụ ịgba alụsị ọkụ o nwere ike ịpụta n'ezinụlọ anọkata asị na ezinụlọ a na fa ejebego ụka ọ bụrụ ihe ọjọọ ka ọ bụ bụ ije ụka bụrụgodị na iwu na-achị obodo anyị bụ naijiria o kwulie na mmadụ nwere ikikere okpukpe nke ọbụla sọrọ ya mana mara amalụ na asị na nwa mmụọ emegbune nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbune nwa mmụọ oke jere na akpa dibịa ka ihe na akpa dibịa ghala igbu oke mmadụ nọkata ihe ikwudo ịpụtara ụwa ịvụ alụsị maọbụ arọbinagụ dị be nna gị ịjụrụ ese ije tinye ọkụ ọgba ọkụ hmm. ibe anyị nụ ihe dị na ya bụ na ụzụ tụsịa ndị bịalụ mgbalu naa ogoli anọdụ anị kwaba di ya onye gbasịa alụsị ọkụ omesịa ọkụ jụọnụ ese ndị ọ na-eme ihe tata karịrị akarị anara agba alụsị ọkụ alụsị abụrụ osisi nkịtị ọ bụrụ arụ aja o nwere mmụọ n'ebe a nara agba mmụọ ọkụ o nwere ụzọ dị iche iche esi ọ bụrụ na alụsị dị be nna gị ma arọbinagụ na ịchọrọzi ya ma na o nyebego unu nsogbu ma na unu mejọrọ ya ma na o mejọrọ unu otu ọ bụla o si na-adị ọ bụrụ na a na-agbara ọkụ ị ya-ajụ ese o nwere ka esi eme ya ibunalụ ibupụ ya ebe ọbụla o si bịa nwee ndị a na-adọ ya na mmiri nwee ndị a ọ bụrụ ya ekwube ebe a mana ọ bụrụ ịgba alụsị ọkụ ga-azọpụta gị otu ọbụla osi na-adị jụọ ese o nwere ka esi eme ya ọ na-ebutelu mmadụ nseke ọ na-ebutelu ịgbanarịrị ya ihe ọbụla ọ sọkwa gị mee ịgbanarịrị ya nke a bụrụ nwere ụdịle ekpele imebe 40 days na 40 nights ka ịgbanarị ya ịgba alụsị ọkụ ikute agbalị gụnwa bụ nwata gị na ya ga-eme ihe ọzọ ihe ọzọ na-enyekwa ụmụ ikorobịa nsogbu bụ mmadụ idina ọbala ya n'amarọ ama nwere ike ọ bụrụ onye nnukwu nna ji gị na ya a na-adị m ekwu ndị na-edina nwanne fa nne na nna nne jikọ maọbụ nna jikọ fa na ya mana ihe a niile bụ ụfọdụ ndị nna ka anyị na-ata ụta gịnị mmadụ ga-anọ mmadụ ga-anọ na na mba ihe ruru arọ ise maọbụ isii ị ya-anatarọ be nna gị ị ma na-abịa mitin ụmụaka ama ama ndị bụ ụmụnne ha ama ama ndị bụ ndị agbata obi ha ebe ihe a na-emekarị bụ ndị pụrụ n'ote aka hmm, mana nke a bụrụ amara ama ada ekpe ekpe a na-ekwu ka a ya-esi wee kpụọ alụ ndị emere eme nwa mkpi a na-achụgharị mmiri n'ike a ya-akpụ ya na alụ ka ọ bụ n'ịma ma ọ na ịmarọ ọ na-ebutere nwoke obu ọkpa n'iru ibu ya n'azụ ọ na-ebute nseka ọ na-ebute uchu ihe dị iche iche ị ya-akpụ alụ tupu ọ gabalụ gị ọ gasịa ọzọ na-esote bụ ịgba ndụ eh, mmadụ ịgba ndụ ọ bụrọ ịgba ndụ nke mmadụ naabọ ịgba ndụ onye egbuna ibe ya no ọ dị ka ndị na eh, nwoke na nwaanyị maọbụ ana- n- nwoke kwe nwaanyị nkwa na ọ ga-anụ ya maọbụ nwaanyị kwe nwoke nkwa na ọ ga-anụ ya fa ejee gbaa ndụ lachaa ọbala taa ọjị mee ihe ndị ọzọ echizi anọkata nwaanyị afụ ndị ka ya mma solu fa gaba maọbụ nwoke apụọ mba ruo ebe a chọrọ onye ọzọ mana ịgba ndụ ibili onye ọzọ mgbọsị afụ idinala onye ọzọ ka gị na mmadụ gbasị ndụ ịkpọrọ ya jee nụọ bụrụ ndina nọ na ijelu bụrụ gị bụ nwoke na ije eme ego nwaanyị a maọbụ na nke nwaanyị na-abịa mee ego gị mana o nwere gị na ya gbalụ ndụ mbọsị a ka ị kpatara nkụ arụrụ ngwere ya-abịalụ gị olili o nweghị ịkọtara ya ịgba ndụ ọya ọzọ na-ebutelu ndị mmadụ nsogbu Ee, nke ikpeazụ nke ikpeazụ nwere ike ibutekwalụ ndị ntorobịa nsogbu ma nwoke ma nwaanyị M- mmadụ mmadụ ịgba ọsọ oku akpọrọ ya akpọ gị oku ịgba ọsọ oku mmụọ nwere ike ọ bụrụ na ụdị ụka ọ na ụdị omenala agbatarọ ya n'ọsọ ijechagode mba amerịka ị ya-anata ọ sọgode ya bụrụ na onye isi ala amerịka nyelụ gị ọrụ nye gị ọkwa ọ ya-edunata gị bụ ọkpụkpọ oku akpọrọ gị jee na jụọ ese na anya aka nri na aka ekpe ị ga-afụ ya o juru ebe niile arachu mbekwu n'ike ọ ya efe enu mba ọ ma efe enu ị ya agbanata mana yọba chi gị mgbe ha na-anata ka ọ bụ na okere wee mebiri gị ife afụgo m ndị ọ kwanyere isi na ana ndị mebiri ife mana ọ bụrụ na nwata malụ chi ya ọ dịka ihe ọ na-emeli ya ọ na-agalụ ya mana ọ narọ agalụ ndị ọzọ ibe anyị nọ ee mụ bụ Chinwata Kwakụ anyị sị n'ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede ka anyị na-ekwu bụ ka edozigbo obodo ka obodo dị mma anyị wee na-ekwu na-asị onye malụ nke ọ na-eme na-adịrọ mma nya wepụ aka e nwere ihe ndị ọzọ ga na-ebutelu mmadụ nseke mana ya kwuru taa taa bụ nke mmadụ ji aka ya wee metala onwe ya ị tulezie n'uche gị ị malụ nke ị me ị malụ nke ọ bụ ya ka ị na-eme ma nke ị nọ na ya ugbu a malụ nke ya ewepụ aka na ya yọba chi gị maka na ya niile abụrọ nke a na-ekpete na ekpele ọ bụrọ nke olive oil ọ bụrọ nke sheri mamama o nwere nke ọ bụ na ọjị ka ị ya eji wee jee yọọ mmadụ mgbaghara nwee nke ọ bụ alụ ka ị ya akpụ ọ dịsị n'iche n'iche onye malụzia nke ọ bụ nya ewepụ aka n'ime ya anyị na-asị unu ka emesịanụ daalụnụ o